Гуапэ фызох си лъэпкъэгъу лъапӏэхэ балигъхэм папщӏэ къызэдгъэпэщ си Къэбэрдей-Балъкъэр нэтыным федаӏуэ, езыгъэкӏуэкӏыр Жыгуэ Инэщ.

Къеуэм зызыхуишэм итӏанэ къиутӏыпщыжурэ цӏыху гур зыпымыууэ мэлажьэ. Зы жэщрэ зы махуэм лъыуэ абы пут щиплӏрэ пщӏейрэ лъы кӏуапӏэхэм еху. ӏэштӏым хуэдиз фӏэкӏа мыхъуа гу цӏыкӏум зы гъащӏэм и кӏуэцӏкӏэ лъыуэ пут миллион пщыкӏутӏым нэс цӏыху ӏэпкълъэпкъым щызэрехуэ, щӏэныгъэрылажьэхэм къахутауэ белджылыщ ар. Ди нэтыным и хьэщӏэщ, цӏыху куэдым сэбэп яхуэхъу гумкӏэ дохутыр Щомахуэ Руслан. Бакулевым и цӏэр зезыхьэ сымаджэщым илъэс зыкъомкӏэ щылэжьащ, иджыпсту къигъэзэжауэ ди республикэм ис сымаджэхэр егъэхъуж. Сэ нэхъыбэ дыдэу си жагъуэ иджысту хъур мис мы хущхъуэфӏ куэд, мис а медицинский рынок жыхуаӏэм Урысейм ирагъэкӏыж. Ар сыт къызыхэкӏыр? Импортозамещение, жари, зыгуэ кърагъэжьащ. Ар сыт абы къикӏыр? Псалъэм папщӏэ, хущхъуитӏ щыӏэщ я действующее вещество жыхуаӏэр, абы хэлъыр зэуэдэщ. Ауэ а хущхъуэ щӏыкӏэхэр зэщхькъым, качество жыхуаӏэр зэщхькъым. Ауэ цӏыхур аптекэм макӏуэри, мыр мыуэдиз и уасэщ, къыжраӏэ, ауэ мыр мыуэдабзэщ, мыр тӏокӏэ нэхъ пудщ, щэкӏэ нэхъ пудщ, жари кърат хущхъуэ. Ауэ я хущхъуэ щӏыкӏэр. Сымаджэм и узым зэреӏэзэ щӏыкӏэр зэщхькъым а хущхъуитӏым. Аращи, мис мы хущхъуэфӏхьэр мис а Урысей рынокым ирагъэкӏыж иджысту. Псалъэм папщӏэ, сымаджэр узэреӏэзэн хущхъуэ нэхъ мащӏэ мэхъури макӏуэ. Сымаджэ гуэхьэ диӏэщ Тыркум къырырагъэшу хущхъуэ, Эмират къырырагъэшу хущхъуэ, Европэм къырырагъэшу хущхъуэ. Ар ӏэмалыншагъэм къыхэкӏыура? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мы Урысейм ящӏ хущхъуэ, Урысей дыдэм ищӏ хущхъуэхьэр гу лъэныкъуэмкӏэ къэсщтэнщи, мис а сердечно-сосудистые жыхуиӏэхьэм къэсщтэнщи, абыхэм я щӏыкӏэр фӏыуэ къыкӏэроху а Европэм, Америкэ сэ сщӏэра, Тырку дыдэм ящӏым нэхърэ. Аращи, сымаджэм дызэреӏэзэныр махуэ къэс нэхъ мащӏэ мэхъу. Зы илъэс ипэ хущхъуэ гуэ щыӏэщ аритмие шынагъуэ зиӏэ цӏыхухэм а зилӏыкӏыным, мис ауэдэу ар ирахьэлӏэу. Ар илъэс ныкъуэкӏэ кӏуэдат Урысейм. Быду шэч сощӏ абы куэд илӏыкӏауэ, мызэ-мытӏу цӏыху, мис ар хущхъуэ ямыгъуэту. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а жизненно важные лекарственные средства жыхуиӏэ переченым итщ ар. Аращи, и альтернативи зыри щымыӏэу, нэгъуэщӏ абы и действующее вещество хэтри зыри ямыгъуэту. Мис ауэдэу модэ къэралышхуэм щытын хуейкъым и щытыкӏэр. Хущхъуэфӏ сымаджэ дызэреӏэзэ, махуэ къэс зэрыжытӏэнщи, сэ сщӏэрэ, тхьэмахуэ къэс, мазэ къэс хощӏ. Аращи, куэд мыщӏу къытхуэмынэжыну къыщӏэкӏын сымаджэ дызэреӏэзэн. Мис ар и нэхъыбэ дыдэу сигу къеуэращ иджысту.
Гуузыр нэхъыбэу сыт, Руслан, къызыхэкӏыр? Цӏыхум куэдым я гугъэ гуузыр. Ӏэджэми жаӏэ, зыри илъэс тӏощӏкӏэ, плӏыщӏкӏэ силэжьакъымэ, егъащӏэм больницэ сыкӏуакъымэ, сыт мыгъуэ иджы къысщыщӏа, жари мис ауэдэу ягъэщӏагъуэ ӏэджи къокӏуэ, зыгуэр уз къеуэлӏамэ е инфаркт хъуамэ е инсульт хъуамэ. Ауэ узыр зы махуэм цӏыхум лей ирихкъымэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а узыр хуэмурэ зэрыщӏидзэ, и нэхъыбэ дыдэу. Ар инфаркту, инсульту ирехъу, абы ипэ къихуэу цӏыхур илъэс куэдкӏэ мыузыншэ состояние итщ, ар имыщӏэххэу. Ахэр къызыхэкӏыр и нэхъыбэ дыдэу цӏыхум и дуней тетыкӏэращ. Ар сыт сызытепсэлъыхьыр, япэрауэ, цӏыхум я къэкӏухьыныр егъэлеяуэ мащӏэ хъуащ. И нэхъыбэу машинэ исщ, сэ сщӏэрэ, мокӏэ жыжьэ мыкӏуэн пэтрэ машинэ йотӏысхьэхьэри макӏуэ. Мыдэкӏэ къапщтэмэ, экологиер ӏей хъуащ абы зыри зэрыпхуемыщӏэнур. Ари ауэдэ щыӏэщ. Мыдэкӏэ шхыныр шхын узыншэкъым, и нэхъыбэу цӏыхум яшхыр. Куэду гъэжьауэ, сэ сщӏэрэ, мис ауэдэу ямыщӏэххэу ӏэфӏыкӏэ куэд цӏыхухэм яшх. Модэкӏэ щэ сыт, мис ар зыкӏэрылъ ауэдэ лы сыт, а псори шхын узыншэкъым. Уэ езыми къэпкӏухьрэ пщыхьэщхьэкӏэ е пщэдджыжькӏэ? Лифти диӏэ сымаджэ хьэлъэм щхьэ, сэ сщӏэрэ, мис ауэдэу дэкӏуену. Сэ зэи абы ситӏысхьэкъым. Зэрыхъукӏэ сымаджэ къыщӏэкӏыжа, зыгуэрым сеплъа зэрыжаӏэм хуэдэу сыкъотэдж къызокӏухь. Мис моуэдэу кабинет сыщӏэс пэтрэ. Тӏанэ ӏэджэ ӏэмэпсыми ӏэмали щыӏэщ, къэпкӏухьа лъэбакъуэхэр ябжу сыту ухуейм телефонхэм итщ, сыхьэтхэм итщ, мис ауэдурэ дыкӏэлъыплъын хуей.

Гуфӏэгъуэм, нэщхъеягъуэм иращӏэкӏ ӏуэхугъуэхэм епха псалъэхэм къарыкӏ мыхьэнэхэр адыгэбзэкӏи урысыбзэкӏи щызэхуэхьэса тхылъ къыдигъэкӏауэ щытащ Тхыдэ щӏэныгъэхэм я доктор, Урысей Федерацэм щӏэныгъэмкӏэ щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ Думэн Хьэсэн. Тхылъым фӏэщыгъэу иратар адыгэхэм я дауэдапщэхэр, жиӏэу аращ. Абы пэублэ псалъэ хуэзытхауэ щытар иджыпсту филологие щӏэныгъэхэм я доктор, профессор Тӏымыжь Хьэмыщэщ. Хьэмыщэ зритхымкӏэ, а зэманым тхылъым хэмыхьэу къэнат лъэпкъым и щэнхабзэ тхыдэ зэхущытыкӏэхэр, этнографиер, сабий джэгукӏэхэр, ӏэзэкӏэхэр. Абыхэм ятеухуа лэжьыгъэкӏи къыпащэну я гугъат, ауэ къехъулӏакъым. Иджыпсту дунейм къытехьауэ щыта тхылъым ит псалъэхэм ящыщ зыбжанэ сэ къыфхуеджэнщ. Дыщрыкӏ. Хъыджэбзыр дэкӏуа иужь, абы и адэ-анэм, и ӏыхьлыхэм зэхуахьэсу ират мылъкур аращ. Ипэ зэманым дыщрыкӏыу ӏэщ, тепӏэнщӏэлъын, Гъуэлъыпӏэ ирату щытащ. Дыщрыкӏ мылъкур нысащӏэм и щхьэ закъуэ мылъкуу щытт, абы и ӏизын хэмылъу, щӏалэм ар къигъэсэбэпыну хуиттэкъым. Етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и тхущӏ-блыщӏ гъэхэм дыщрыкӏыу хьэпшып лъапӏэхэр, телевизор, радиоприемник, зэрыжьыщӏэ машинэ, Щӏыӏалъэ, тепӏэнщӏэлъын яту щытащ. Иджы дэтхэнэ къуажэми хабзэ щыхъуащ дыщырыкӏыу унэлъащӏэ е ахъшэу яхузэфӏэкӏым хуэдиз я пхъум ирату. Дзыгъуэ щхьэц упс. Сабийм и щхьэцыр япэу щаупсым иращӏэкӏ хабзэщ. Ар игъэзэщӏэну нэхъ зыхуагъэфащэр хьэл-щэн дахэ зыхэлъ, хьэблэм пщӏэ зыхуащӏ цӏыху зэпӏэзэрытт. Сабийм и щхьэр зыупс хабзэр цӏыхухъут, абы щхьэкӏэ гугъуехьыпщӏэу джанэ иратырт, ӏэнэ къыхуащтэрти ягъэхъуахъуэрт, езыми ехъуэхъухэрт. Апхуэдэ гуфӏэгъуэ зэхыхьэм Дзыгъуэ щхьэц упскӏэ еджэрт. Къандес. Гуфӏэгъуэ ӏэнэм щызекӏуэ хабзэщ, джэгукӏэщ. Джэдым и бгъэм хэлъ къупщхьэ дыкъуакъуэ цӏыкӏур зэпащӏыкӏыу баз зэрызэпихьэ джэгукӏэм къандескӏэ йоджэ. Къандес зэпихьахэм зым иӏыгъ адрейм ӏих хъунукъым, джэгур игу къимыгъэкӏыжауэ. Куэншыбэ. Пасэм щыгъуэ хъыджэбзым ӏэпкълъэпкъ дахэ иӏэн папщӏэ къагъэсэбэпу щыта щыгъыныгъуэщ. Хъыджэбз цӏыкӏухэм я хэхъуэгъуэм, я балигъ хъугъуэм ирихьэлӏэу куэншыбэ хурагъэдырти щрагъэтӏагъэрт. Абы хъыджэбзым и бгыр псыгъуэ, и тхыр захуэ ищӏырт.

Театрыр цӏыху гъэсапӏэщ, псэм и гъуджэщ. Зы спектаклыр екӏуэкӏыху гупсысэр куэдым мажэ, щхьэм ӏэджэ зрегъэзахуэ, нэр къолыдыкӏ, зэми фагъуэ мэхъу, гур къогуфӏыкӏ, зэми нэщхъей къохъу. Цӏыху ӏэпкълъэпкъыр щытыкӏэ зэхуэмыдэм изгъэувэф театрыр фӏыуэ зылъагъу цӏыхур гущӏэгъулыуэ, Псэ къабзэу, фӏыр и нэрыгъыу, дахагъэм хущӏэкъуу дунейм тетщ. Ар зи фӏыщӏэр театрым и лэжьакӏуэхэрщ, ди артист щэджащэхэрщ. Абыхэм языхэзщ сэ нобэ ди нэтыным къезгъэблэгъар. Ар иужьрей зэманым адыгэ театрым щылэжьэн щӏэздзахэм ящыщщ, Болэхэ Анфисэщ.
Театрым цӏыхур кӏуэрей хъуащ. Спектаклу дызэрыджэгум цӏыхур щӏэзу щӏэсу доджэгу. Ар дэ ди гуапэ мыхъункӏэ ӏэмал зимыӏэщ. Аращи, дыщогуфӏыкӏ япэм щыгъуэ нэхъ пасэу лэжьэн щыщӏэздза къудейм сэбий цӏыкӏухэр нытхуашэрэ сабийхэм къажыхьу щӏэту, хэти гъыу, хэти кӏийу сэ сщӏэрэ, апхуэдэу щӏэту щытати, апхуэди диӏэжкъым. Балигъ спектаклым сабий пшэ зэрымыхъунур къагурыӏуауэ щытщ. Сабий дэ ди жагъуэракъым, сабийхэм щхьэкӏэ дэ таурыхъ дахэ дыдэхэр диӏэщ. Ауэ балигъ спектаклым сабий цӏынэ, гъын, сэ сщӏэрэ, къызгурымыӏуэн, уезмыгъэплъын, апхуэдэ нытхуашэкъым, я щыгъынкӏи, зэрыщӏэсынкӏи, я телефонхэр ирашэх. Ар телефонхэри пасэу къыщежьам щыгъуэ, телефонхэр къеуэу, сэ сщӏэрэ, апхуэдэурэ щытати, Ди цӏыхур нэхъ театрым есауэ щытщи, абы дыщогуфӏыкӏ.
Уэ пщӏэжрэ япэ дыдэу узэплъауэ щыта спектаклыр? Дауикӏ, сэ къуажэм сыкъыщыхъуати, сэ дэнэ театр щыслъагъунт? Телевизоркӏэ псоми зэралъагъум хуэдэу сэри апхуэдэт зэрыслъэгъуари. Ди нэхъыжьыфӏхэр хуабжьу сыдихьэхт. Адэ а телевизор фӏыцӏэрэ хужьрэ фӏэкӏа къэзмыгъэлъагъуэмкӏэ? Театрым щыщ зы адыгэбзэ си тхьэкӏумэм къиӏуамэ, абы артистхэр къигъэлъагъуу сэ а телевизорым сыблэкӏынутэкъым. Телевизорым шэнт цӏыкӏум сытесу си жьэ цӏыкӏур ӏурыхуауэ, си нэр къиху зэрыжаӏэу си анэм гу къыслъитат, ар сэ сфӏэфӏу артистхэм сызэрыкӏэлъыплъыр. Сызэрыцӏыкӏурэ ар си хъуэпсапӏэт, актрисэ сыхъуну, театр сыщылэжьэну, адыгэ театрыр псом хуэмыдэжу си хъуэпсапӏэт. Псом япэ сигу ирихьауэ щыта спектакль телевизоркӏэ сеплъу Гуащэ ябгэ. Ар хэтыт а спектаклыр зымыщӏэр а зэманым, абы дапщэрэ сеплъами, ар сщӏэӏым, ар схужыӏэнукъым. Аращи, жыпӏэ хъунущ мис а спектаклымкӏэ театр сыщылэжьэну сехъуэпсауэ. Курыт еджапӏэри къыбоух, нэхъ балигъ укъохъури, Адэкӏэ мы ди гъуазджэмкӏэ институтым ущӏотӏысхьэ, ара?
Нтӏэ. Институтым сыкъэмыс щӏыкӏэ школым сыщӏэсу зы шэч къытесхьэтэкъым сэ а институтым сызэрыщӏэтӏысхьэнми, сэ актер лэжьыгъэм сызэрыхуеджэнми. Апхуэдизкӏэ ар сэ хъуэпсапӏэу сиӏэти, арати институт искусствэм сыщӏэтӏысхьащ. Тамарэ Балъкъэрыр сощӏэж, ар зыкӏэ гуапэу къытпежьати, ар зыкӏэ къыддэӏэпыкъу, мис мыпхуэдурэ жыфӏэм нэхъыфӏщ, мис мыпхуэду фщӏэм нэхъыфӏщ жыӏэу Тамарэ Алыхьым фӏыгъуэ къыхуищӏэ, къыддэӏэпыкъуащ, дигъэхьэзыращ экзаменхэм и пэ къихуэу. Арати, зы ныкъусаныгъэ къыхэмыкӏыу, тынш ӏейуэ си экзаменхэри стыри, Сулътӏан Теувэжым и группэм сыхэхуауэ щыта. Икъукӏэ си кӏэн къикӏри, егъэджакӏуэфӏ дыдэ сыпэщӏэхуат. А институтыр инэ жысӏэну сызыхуейращ, апхуэдизкӏэ сэ фӏыщ слъагъути. Илъэсиплӏ а дызреджам нобэ къыздэсым согупсысыжри, къызгурыӏуэӏым а илъэсиплӏыр апхуэдизу псынщӏу зэрежэкӏар дапхуэдуми. Ар сэ зыкӏэ сфӏэфӏу сыщеджати, зы махуи, зы сесси, зэи зыри къызэхьэлъэкӏауэ сымыщӏэж, апхуэдизкӏэ сэ сфӏэфӏу сыщеджати. Икӏи си адэм и фӏэфӏт, дауикӏи, я бын фӏыуэ еджэну яфӏэфӏӏэ псоми. Си адэм и хъуэпсапӏэт диплом плъыжькӏэ къэзухынуи. Папэ сщӏэӏым ем диплом плъыжьым уэдизу хэплъагъуэ жысӏэу, ауэ си адэм и цӏэкӏэ абы и гуапэ сщӏыну сыпэщӏэтащ, иджы слъэкӏ къэзмыгъанэу седжэри, диплом плъыжьри къызатащ. Дипломнэ лэжьыгъэу диӏахэр дэ дгъувауэ щытар Гоголым и Ревизор, мыкӏэ Дударев ейуэ, Хэку зауэшхуэм теухуауэ Рядовые жери спектаклыфӏ дыдэ дгъувауэ щыта. Сэ сыщыщӏэтӏысхьам Шэрджэс студиерэ Урыс студиерэт къащтэр, Адыгэ студие Къэбэрдейм къищтэтэӏым а илъэсым. Арати, сэ Шэрджэсым сыхумеяри сыт? Си адэ си анэм иджы абы контракткӏэ уеджа иужькӏэ илъэситхукӏэ хьэмэ илъэсихкӏэ Шэрджэс укӏуу ущылэжьэн хуейт. Ар си адэ си анэм къысхуадэхаӏым. Арати, урыс студием ауэду сыхэхуа хъуауэ щыта.
Узыхэса гупым и унафэщӏ Теувэж Сулътӏан дауэт абы фызэригъаджэр? Егъэджакӏуэ къэскӏэ езыр и еджакӏуэм зэрыбгъэдыхьэ, зэрыригъаджэ ӏэмалхэр езым иӏэжщ. Сулътӏан псом хуэмыдэу икъукӏэ цӏыху зэпӏэзэрыту, егъэджакӏуэ и лъэныкъуэкӏэ къапщтэмэ, къыбжьэделъхьэ зэрыжаӏэм хуэдэу, псори гурыӏуэгъуэу, режиссерская задача жыхуаӏэр къыбгурымыӏуэнкӏэ ӏэмал имыӏэу, мис апхуэдэу къыббгъэдилъхьэу щыт Сулътӏан. Езым иригъэджахэр зэригъэкӏуэтэн яужь иту, езгъэджащи, зэфӏэкӏащ, адэкӏэ дауэ хъуми, си ӏуэху хэлъкъым, жиӏэу апхуэдэу щыттэкъым. Дэтхэнэ зыми лэжьапӏэ дызэрыувыным, а дызыхуеджа ди лэжьыгъэр дымыгъэкӏуэду театр дыувыну, дыщылэжьэну, фӏы къытхуищӏэну, апхуэдэу абы еужь ита сытым дей Сулътӏан. Сулътӏан ищӏэт сэ Адыгэ театрым сыкӏуэну сызэрыхуейр. Урыс студие къэзуха щхьэкӏэ Адыгэ театрыр си плъапӏэу зэрыщытыр ищӏэти, къыздэӏэпыкъуащ, къыщызухым щыгъуэ Адыгэ театрым щылажьэ унафэщӏхэми си фӏ яжриӏащ. Ари уэри гуапэу уи гум къинэжащ? Уи фӏэщ хъумэ, ар сэ илъэс ӏэджэкӏэ сщӏаӏым, Сулътӏан, сэ щхьэкӏэ зэрыпсэлъар, си фӏ зэрыжиӏар, апхуэдэу си ӏуэху зригъэкӏуэтар илъэс ӏэджэ дэкӏыжауэ абы щыгъуэ лэжьа Дэбагъуэ Роман, сощӏэж, уэ сыту фӏыуэ Сулътӏан Теувэжым укъилъагъурэт, мыпхуэдэу тхъупсыр къуигъэжэхыу щытащ, жери апхуэдэу къызжиӏэжауэ щыта.
Егъэджакӏуэ нэсым иригъаджэ еджакӏуэр и бын пэлъытэщ, жи. Пэжщ, пэжщ, ди адэм хуэдэу пэжу къыдбгъэдэтам.